wali fiɲɛfili walima maziyu walima wadiyu a fɔ nin ma ko sindi fɛnw saniya b'i la ninnu mana bɔ i la wa asibabun ani sababuyaw seliji tiɲɛfɛnw ye ninnu ye fa amma al ahadasu nka sindi fɛnw alibawulu o ye sugunɛ ye mɔgɔ min ni seliji kun b'a la a kɔrɔ seliji talen kɔfɛ ale nana sugunɛ kɛ seliji tiɲɛna wali gaa'itu ani banakɔtaa seliji kun bɛ mɔgɔ min na o kɔrɔ n'a ye banakɔtaa kɛ seliji tiɲɛna warihu ani fiɲɛ filili seliji talen kɔfɛ n'i ye fiɲɛ fili mankan bɔra o mankan ma bɔ o kasa b'a la o kasa t'a la o seliji tiɲɛna wali maziyu ani maziyu bɔli seliji talen kɔfɛ ni mazi bɔr'i la seliji tiɲɛna wali wadiyu ani wadiyu bɔli seliji talen kɔfɛ ni wadiyu bɔr'i la seliji tiɲɛna wali asibabu sababuyaw fɛn minnu bɛ kɛ sababu ye ka seliji tiɲɛ nk'u yɛrɛ jaati tɛ seliji tiɲɛ a bɛn'olu f'i ye annawumu saqilu o de ye sunɔgɔ girinma ye seliji b'i ra i sunɔgɔra sunɔgɔ girinyara o kɔrɔ ye ko seliji in tiɲɛna sunɔgɔ girinma ye jumɛn ye e yɛrɛ dalen don mɔgɔ dɔ donna so kɔnɔ i ma bɔ a don kuma kalama dɔ bɔra i ma bɔ a bɔ kuma kalama o kɔrɔ hali n'o o seliji hali n'o sunɔgɔ danna militi fila ma seliji tiɲɛna mɔgɔ min bɛ yen seliji b'a la a dara ka sunɔgɔ ale bɛ sunɔgɔ in na mɔgɔ dɔ donna so kɔnɔ ka bɔ a ma b'o kalama wala ale bɛ so kɔnɔ a bɛ k'a yɛrɛ fifa fifalan bɔra a tɛgɛ kɔnɔ ka bin a ma bɔ o kalama wala a bɛ seliji a bɛ seliji b'a la a y'i da ka sunɔgɔ ale yɛrɛ daji bɔra a ma bɔ o kalama o b'a yira ko sunɔgɔ girinyara i mana wuli i bɛ taa seliji kura ta o ye seliji min sɔr'i la o seliji tiɲɛna

o y'a sɔrɔ seliji b'a la seliji tiɲɛna wali kubulatu ani dala sumusumuni seliji b'i la ka dala sumusumuni kɛ i muso la o seliji tiɲɛna wa lamusul mar'ati ani muso maga ɲɔgɔnyali ni seliji b'i la n'i magara muso la seliji tiɲɛna nka in kasada lazata n'a y'a sɔrɔ e ye damu de kɛrɛnkɛrɛn ni muso ye ka sɔrɔ ka maga muso la seliji tiɲɛna e ye muso in de ka nege minɛ ka sɔrɔ ka maga muso in na o y'a sɔrɔ seliji in b'i la seliji tiɲɛna nka n'i ye muso nege minɛ ten i y'a laɲini k'i bɛ maga a la i ma se ka maga a la tun o tɛ seliji tiɲɛ aw wajadaha walima ale magara muso la a ye damu sɔrɔ nka tiɲɛ yɛrɛ la a ma damu kɛrɛnkɛrɛn a m'a laɲini k'a bɛ damu sɔrɔ a fɛ u sera ɲɔgɔn kɛrɛfɛ mobili kɔnɔ wala yɔrɔ wɛrɛ la ale m'a laɲini ka maga muso in na fiyewu nka ni muso in gɛrɛla ɲɔgɔn na u magara ɲɔgɔn na a ye diya sɔrɔ a farikolo la sariya la seliji tiɲɛna wa masu zagari ani cɛya magaɲɔgɔnli o bɛ seliji tiɲɛ bibaatinil kafi ni tɛgɛ fura kɔnɔna ye tɛgɛ fura kɔnɔna n'o magara cɛya la seliji tiɲɛna nka a kɔkanna dun walima bolokan olu tɛ seliji tiɲɛ aw bi batinil asabi'i walima ni bolokɔnindenw kɔnɔna fana magara cɛya la o kɔrɔ ni bolokɔni sabala magara cɛya la o t'a tiɲɛ wa man shakka ni maa min sigara fi hadasin hadasi la ale ye seliji ta seliji sabatara nka ale tilala ka na siga yala ne ye sugunɛ kɛ wa n ma sugunɛ kɛ n ye fiɲɛ fili wa walima n ma fiɲɛ fili wala n ye banakɔtaa kɛ wala n ma banakɔtaa kɛ seliji talen kɔfɛ ni siga nana ale sɔrɔ wajaba alayhi liwudu seliji kura tali kɛra a kan wajibi kɔrɔlen tiɲɛna a tɛ se ka baara kɛ tun illa an yakuna muwaswisan fo n'a sɔrɔ a tigi ye waswasi mɔgɔ de ye fala shayi alayhi foyi t'a waswasi mɔgɔ de ye bana dɔ don a bɛ mɔgɔ sɔrɔ bɛ fɛnw kɛ i t'a dɔn k'ale y'a kɛ tuma dɔ i bɛ fɛn dɔ kɛ a bɛ tila ka n'a bila i kunna dun k'i m'a kɛ tuma dɔ la i ma fɛn yɛrɛ dɔ kɛ a bɛ n'a bila i kunna k'i y'a kɛ o tuma bana don ni mɔgɔ min ye seliji ta seliji talen kɔfɛ waswasi bana de b'a la ale nana hakili nana ese ne ye fiɲɛ fili wa n ma fiɲɛ fili wala n ye sugunɛ kɛ walima n ma sugunɛ kɛ o tigilamɔgɔ o tɛ foyi tiɲɛ o ka seliji ye ka da a ka bana in kan wa yajibu alayhi gasulu zagari cɛya koli bɛ wajibiya baliku hakilima kan kullihi cɛya kala in bɛɛ lajɛlen min alimaziyi kabini maziyi bɔli la mɔgɔ min bɛ yen ni maziyi bɔra a la sariya la janaba ko tɛ maziyi bɔli la nka zagari fana nun fana tɛ ko dɔrɔn tɛ ko dɛ i bɛ cɛya kala in bɛɛ lajɛlen de ko wala yagisilu li unsayayini i tɛ jukɔrɔta fila ko cɛya kala in dɔrɔn i bɛ o de ko jukɔrɔta fila min bɛ yen nɔ sariya la i tɛ o ko a ko walimaziyu maziyu huwa lima'u o de ye ji ye al-khariju ji min bɛ bɔ inda shahwati nege kuma fɛ as-sughra n'o ye nege fitinin ye mazi bɛ bɔ o de la nege maŋani o tuma fɛ mazi de bɛ bɔ cɛya bɛ wuli min kɛ ka ji min bɔ o de bɛ wele ko maziyo a bɛ se ka bɔ bi tafakkurin k'i sigi ka miiri cɛnimusoya bɛ tɛmɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ka sigi ka miiri o la cɛya bɛ wuli min kɛ ka maziyo bɔ ji bɔ o de ye mazi ye n'a y'a sɔrɔ seliji b'i la seliji tiɲɛna aw nazarin wala i ye muso dɔ de filɛ muso in filɛli diya ma ko i la zakari wulila ka ji bɔ aw gayrihi walima o tana e yɛrɛ de y'i bolo maga muso in na i y'i bolo maga a farikolo la i ye diya dɔ sɔrɔ i farikolo la cɛya nana wuli ji min bɛ bɔ a bɛ fɔ o de ma ko maziyo o ye seliji tiɲɛni ye o tuma na a bɛna don baabu la fasulu la fasulu min bɛ yen nɔ ni o tɛ daga ye a ye seliji tabali k'o baara kɛ